Си цӏэр Баязыт Емузхьэ сащыщщ. Тыркум щыӏэ Джылахъсэнейм хиубыдэ Къарэхьмэт къуажэм сыкъыщалъхуащ, Мараш къалэ сыщопсэу. Мы къуажэр моуэ мыбдежым Джылахъсэнейм япэ щаухуа къуажэхэм Къаншыуей жыхуэтӏэ къуажэм къытекӏри мыбы къэкӏуауэ аращ. Къаншыуейр щаухуар минрэ щийрэ хыщӏрэ блы гъэм яухуащ. Абы илъэс щэщӏ, плӏыщӏ хуэдэ зыгуэр щыпсэуа нэужь, Къэрэхьмэт жеӏэри мы къуажэр яухуауэ аращ. Мис мы Джылахъсэней лъэныкъуэм япэ къэкӏуауэ ара Хэкум къикӏа нэужь, псом хуэмыдэу нэхъыбэр лъэс гъуэгукӏэ апхуэдэу Хэкур къабгынауэ аращ. Сэ Мараш Адыгэ Хасэм нэхъыбэу сыхэтщ бзэм ехьэлӏауэ, адыгэбзэ егъэщӏэнымкӏэ, хабзэм телэжьыхьынымкӏэ, мис ахуэдэ зыгуэрхэмкӏэ ӏуэхутхьэбзэ тщӏэу аращ. Псом хуэмыдэу Дэ мыбы Хасэм и лэжьакӏуэхэр дыздэӏэпыкъурэ Хасэм и лэжьакӏуэ ухэмыту щытми, дэ дызыдоӏэпыкъу сытым и дежикӏ бзэм теухуауэ, итӏанэ мыбы къыщызэдгъэпэщыну фестиваль сытхэм, Тыркум къыщызэдгъэпэщ фестивальхэм Хэкумкӏэ ди бэнакӏуэхэр къитшрэ мыбы Тыркум щекӏуэкӏ турнирхэм щыдгъэбану, итӏанэ абыкӏэ ди артист уэрэджыӏакӏуэ сытхэр, Щӏэныгъэлӏхэр, мис ахуэдэхэр къедгъэблагъэу мыбы фестивалхэр едгъэкӏуэкӏыну жыджэру дыхэлэжьыхьауэ аращ. Къинэмыщӏауэ жысӏэну сыхуейт сэ хэкурысымрэ хэхэсымрэ зэпыщӏэнум, нэхърэ зэрыцӏыхужынум, зэблагъэхэр зэкӏэлъыкӏуэнум абы гурэ псэкӏэ селэжьу аращ. Сэ езыр мэкъумэшыщӏэ унагъуэ сыкъыщыхъуауэ аращ. Бизнес ӏуэхум сыхэтщ. Иужьрей илъэсхэм журналисту апхуэдэу солажьэ. Псом хуэмыдэу минитӏрэ пщӏы гъэм щыщӏэдзауэ и купсэр Европэм щыӏэ Хуитыныгъэ радио, радио Либерти жыхуэтӏэм, абы Тыркум и корреспонденту илъэсихрэ ныкъуэрэкӏэ сылэжьащ. А зэманым къриубыдэу хэкумкӏикӏ лэжьыгъэ ӏуэхукӏэ сыкӏуэу, абы ӏэмал имыӏэу дэ ди щэнхабзэм, дэ ди щӏалэгъуалэр зэрыцӏыхужыным, мис ахуэдэхэм сытелэжьыхьу, абы ехьэлӏауэ интервью къаӏысхыу, ахуэдэу сылэжьащ. Итӏанэ дуней псом иужь дыдэ къэхъуа хъыбар, хъыбарыщӏэхэр ӏэмал имыӏэу радиом къыдита хуитыныгъэм ехьэлӏауэ, мис ахуэдэу тыркубзэкӏэ хъыбарыр къыдэкӏауэ щытми, инджылыбзэкӏэ къыдэкӏауэ щытми, дэ ар адыгэбзэкӏэ зэддзэкӏыжрэ адыгэбзэкӏэ къэтту дуней псом къыщедаӏуэу апхуэдэу интернет радиоуэ мис ахуэдэу дылэжьащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэӏупэ Джэбрэӏил адыгэ бэдэущ утыкум щыцӏэрыӏо, пщӏэ зиӏэ композиторщ. Лъэпкъ макъамэм и зыужьыныгъэм абы и гуащӏэшхуэ хэлъщ. Лъэпкъ ӏуэху зехьэхэм зэрыжаӏэмкӏэ, Хьэӏупэ Джэбрэӏил и ӏэдакъэ къыщӏэкӏар къыхэнэнущ лъэпкъым и щэнхабзэм, гъуазджэм, Нобэ Хуитыныгъэ радиом и хьэщӏэщ композитор цӏэрыӏуэр. Абы зэпсэлъэныгъэ дригъэкӏуэкӏащ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емуз Байзэт. Адыгэм и тхыдэр гуащӏэщ, тхыбзэри кӏасэу къалъыӏэсауэ аращ. Европэ лъэпкъхэм гъуазджэм зэрызиужьар илъэсищэ ӏэджэ мэхъур. Адыгэм и щэнхабзэ, гъуазджэ и лъэныкъуэкӏэ композитор цӏэрыӏуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэӏупэ Джэбрэӏил деупщӏащ. Джэбрэӏил щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ Я зэхущытыкӏэм укъытхутепсэлъыхьамэрат.
Плъагъурэ, щэнхабзэ нобэ жыхуэтӏэри гъуазджэ жыхуэпӏи абы зрагъэхь зыри щыӏэ. Хъуаз, гъуазджэр зищӏысыр къыбгурыӏуэу, сэ абы срилэжьакӏуэ жысӏэ, сэ зыщ къызгурыӏуар сэ сыщӏэлэжкъым. А щэнхабзэр умыщӏу абы и лъыщхьэ жыхуэтӏэр, генезис, лъыщхьэр умыщӏу уэлэхьи гъуазджэм ухуихьэну гугъу. Хэкум сэ япэ дыдэ
Совет социальнэ зэкъуэтыныгъэр щыкъутэжам щыгъуэ, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ щы гъэм абы щыӏа си благъэхэм, си унэкъуэщхэм, Емузхэ срагъэблэгъэжри, япэ ахуэдэу сыкӏуауэ щытащ лъагъунлъагъу. Абы иужькӏэ тӏэкӏу бизнес ӏуэхури хэту, благъэ ӏыхьлыр зэдгъэлъагъуну ахуэдэу дыкӏуащ, езыхэри къытхуеблэгъащ. Абыкӏэ сыкӏуа нэужь сэ зы мазэ сыщыӏэ хъут, мазитӏ сыщыӏэ хъут. Хэкум дгъэзэжарэт жысӏэу, зыгуэркӏэ сэбэп сыхъуарэт жысӏэу дэ ди щэнхабзэр ахэм сытелэжьыхьащ. Иужькӏэ радиом сыщылажьэ хъуа нэужьынкӏэрэ си лэжьыгъэр абыкӏи къыпысщащ. ӏэмал имыӏэу Хэкумкӏэ щыӏэ ди щӏэныгъэлӏхэм, абыкӏэ щыӏэ щӏалэгъуалэм, нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэр, дэ ди бзэр зытетым, мис ахэм ехьэлӏауэ сытым деи зыпымыуу абы сытелэжьыхьащ. Тырку раси тыркуми апхуэдэ къэпсу Тыркум щыӏа цӏыхум я псэукӏэр, я гъащӏэр, я хьэгъуэлӏыгъуэ зэхэтыкӏэр, я жэназыр. Мис ахэр интервью сщӏурэ къэсту ӏэмал имыӏэу дуней псор абы щыгъуазэ тщӏыну. Псом хуэмыдэу хэкурысымрэ дэрэ зэщхьэщыкӏауэ ди хабзэхэр къэспщыту, ахэр цӏыхум я пащхьэ ислъхьэну абыхэм селэжьащ. Хэкум къыщыдэкӏ модкӏэ Къэрэшей-Шэрджэсым Черкес хэку жейри абы тхыгъэ гуэрэ езгъэхьу щыта сытым деикӏ, Адыгэ псалъэ газетымикӏ, мыбыкӏэ итхыу, мыбыкӏэ щыӏэ хъыбархэр Адыгэ псалъэ газетымикӏ къыдэкӏыу ахуэдэщ. Адыгэ псалъэ газетми зэ зы лъэхъэнэ абы и корреспонденту Тыркумкӏэ щыӏа хъыбаркӏэ щхьэ интервью сытхэр езгъэхьу ахуэдуи сылэжьащ. Итӏанэ сэ хэкум сыкӏуа нэужь журналист ӏэщӏагъэ сызэриӏэм щхьэкӏэ медиакарт Мис ахуэдэ карт сиӏэу, картэ сиӏэу радиом къыдитауэ ӏэмал имыӏэу ар едгъэлъагъум, ахуэдэу ди интервью тщӏынумикӏ, ар тырку дыдэмикӏ, къэрал лэжьапӏэхэм, официальнэу щыт лэжьапӏэхэмикӏ ахуэдэ карткӏэ дыщӏыхьэрэ сыт хуэдэ интервью радиор хуеймикӏ е дэ ди лъэпкъыр хуэныкъуэу щытымикӏ, мис ахуэдэ зэпсэлъэныгъэхэрикӏ езгъэкӏуэкӏащ. хуабжьу дыхуэныкъуэу къысщохъур, псом нэхъ нэхъыбэу медиэм хуэныкъуэу къысщохъур, цӏыхухэр езыхэр зэрылъытэжыным теухуауэ. Итӏанэ мис мы интернетыр дэ тхуэдэ лъэпкъ мащӏэм къыхуагъэщӏа хуэдэщ месыр. Куэдыр абы и фӏагъэкӏэ зэрыцӏыхужащ, куэдыр абы и фӏагъэкӏэ зролъагъур. Итӏанэ мис мы Дэ ныджыри къэсыху, радио жытӏами, телевизион жытӏами, псоми дыхуэныкъуэщ, ауэ псом хуэмыдэу ныджы мы зэманым мис мы интернет ТВ-р, мис мы уэ уи лэжьыгъэр къэунэхуауэ щытси, мыбы хуабжьу дыкӏэрысын хуейщ, хуабжьу дыкӏэлъыплъын хуейщ, хуабжьу дэ ди гупсысэхэр абыкӏэ здэдгуэшу, ди зэхуэсхэр абыкӏэ тщӏыуэ, нтӏэ, Хэкум щыӏэрикӏ, мыбыкӏэ щыӏэри псорикӏ эфир занщӏэ жыпӏа нэужыкӏэ дызхуосыфыр, дызхохьэфыр, мис абы теухуауэ Ди хабзэр гъэпсыжын зэрыхуейр ди бзэр цӏыхухэм фӏыуэ егъэлъагъун, щӏалэгъуалэр бзэм щӏэпӏыкӏын щхьэкӏэ Тыркум щыӏэ сабийхэм и пэж нобэрей зи псэлъэгъуэ сабийхэм ядэ-янэм ӏуэхур зытетыр быдэу егъэщӏэну сэ сщӏэ мыгъуэрэ? Абы ехьэлӏауэ психолог дыхуейми, психоложи дыхуейми, ахуэдэ цӏыхухэри къытехьу. Мис ахуэдэу сытми, дэнкӏэ зыбгъазэми, медиэм ӏэмал имыӏэу дыхуэныкъуэу къысщохъур. Тырку псор къапщтэу щытым бзэр нэхъ зыхъумэжа хэгъэгум дащыщщ дэ. Мыбдежым Кайсери Узуняйлэ жытӏэмикӏ, мыдкӏэ мис мы Гилахъстэней жытӏэмикӏ бзэр нэхъ зыхъумэжахэм ящыщ, ауэ къапщтэу щытым ари нэсу тхуэхъумаӏым. Псом хуэмыдэу дэ илъэс плӏыщӏ ипэ адыгэ къуажэхэр къэдбгынэжри, адыгэхэр псорикӏ къалэдэс дыхъуащ. Мис абы ди бзэр хъумэнымкӏэ, ди хабзэр гъэзэщӏэнымкӏэ и зэраныгъэшхуэ тлъэгъуащ дэ, ейуэ хуабжьу и зэран тлъэгъуащ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, ТВ-р мыбы къыщӏэкӏа нэужь Тыркум телевизионхэр нэхъ жыджэру лажьэу хуежьа нэужь, сабийхэм хуэгъэза мис а мультифильм ирехъу, адрей ӏуэхухэр ирехъу, псори я жьэр ущӏауэ абы еплъурэ тыркубзэ тфӏэхъуащ ди быныр. Къалэм зэрыкӏуэм хуэдэу хабзэри бзэри нэхърэ хэшыпсыхьыжу щӏидзащ. Ауэ абы зы фӏагъи къихьащ. Псалъэм папщӏэ, къалэм дыӏэпхъуа нэужь, адрей дызыхес лъэпкъхэм нэхъ дыкъацӏыхуу, дызиӏысыр нэхъ дыкъащӏэу хъуащ. Фестиваль жыпӏэми, гуфӏэгъуэ зыхехьэ жыпӏэмикӏ дызыхехьа нэужьынкӏэрэ адрей лъэпкъхэм нэхъ дыкъацӏыхуу, нэхъ пщӏэ къытхуащӏу, нэхъ фӏыуэ дыкъалъагъуу ахуэдэу етплъащ. Итӏанэ дэ фестиваль жыпӏэмикӏ дызыхес къэралым и къэрал лэжьапӏэхэр щӏыпӏэ куэдымкӏэ икӏ хэлъхьэныгъэ къытхуащӏу, къыддэӏэпыкъуу ди фестивалхэр ахуэдэ едгъэкӏуэкӏыурэ. Мис ахэр фӏагъыу къихьас, ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр дэ дыхэмышыпсыхьыжынырауэ щытын жыхуэпӏэр нобэ, мис иджыпсту мы ди къуажэм унагъуэ блыщӏ дэсу ахуэдэ унэс, унэу дэт, унагъуэ блыщӏым я унэ, унэ дэтс. Ауэ псоми я бынхэр къэпщтэжу щытым, Тхукӏэ бгъэбэгъуам ахуэдиз цӏыху мы къуажэм и цӏыхуу мы тыркум щопсори, псори къалэхэм щопсо. Щӏымахуэм мы къуажэхэм, адыгэ къуажэхэрикӏ ахуэдэси, унагъуэ зыхибл фӏэкӏанэ къыдэнэжӏэм. Ар ӏейуэ ди жагъуэс. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, цӏыхухэм я лэжьыгъэр, псом хуэмыдэу къэралым езым системэ гуэрыр ихъуэжас, цӏыхухэр къуажэм щымыпсэужыфыну ищӏас къэралым. Абы и зэраныгъэкӏэ цӏыхухэр къалэм ӏэпхъуас. Къалэм зэрыӏэпхъуэу сыт къэнэжынур гъэмахуэм мы дежым къокӏуэжри, гъэмахуэм дэз мэхъужыр загъэпсэхуну къокӏуэри мис иджы ахуэдэси, дэзу цӏыхухэр гъэмахуэм нэхъ дэс, щӏымахуэрауэ щытым къыдэмынэжу жыхуаӏэм хуэдэу макӏуэ. Ауэ иужьрей илъэсищ плӏым тӏэкӏу къуажэм дыгъэзэжарэт, тӏэкӏу моу унэ, жьэгу зыгуэрэ тщӏарэт жаӏэу, мис ахуэдэуи къокӏуэжхэри, абыи тӏэкӏу дрегъэгуфӏэ. Ныджы дэ дыщогугъ щӏалэгъуалэм, ди щӏалэгъуалэм Уеплъа нэужькӏэнэ тӏэкӏу нэхъ зыкъаӏэту, ди бзэ щхьэ дымыщӏэжрэ, щхьэ мыхуэдэу дыкъэна, жызыӏэ диӏэхэси, хабзэр къащтэжыну, хабзэр дыгъэпсыжыну, мис ахэми долэжь, ахуэдэ гугъи диӏэс Тхьэм жиӏэм. Тыркум щыӏэс тыркубзэкӏэ ятхауэ хъарзынэу тхыдэм теухуауикӏ, нэгъуэщӏ дэ ди щэнхабзэм ехьэлӏауи бзэм теухуауи хъарзынэу тхакӏуэ диӏэхэс, ятхэр. Ауэ зэрыфщӏэси дэ ди адыгэ тхыдэр нэсу къыпщытауэ, нэсу тхыжауэ щытӏэм, абыи дегъэхыщӏэ хуабжьу. Модкӏэ адыгэбзэкӏэ къыдэкӏа тхыгъэхэм доплъ, тыркубзэкӏэ къыдэкӏахэм доплъри, уигу игъэзагъэу ахуэдэу зы адыгэ тхыдэ диӏым. Э, Тыркураси Тыркум езбы э, хэкур къызрабгина щхьэусыгъуэр, хэкур къыщӏабгина щхьэусыгъуэхэрикӏ мо уигу игъэзагъэу нэсу нэгъэсауэ щыту схужыӏэнкъым. Хасэ щэ нэхърэ нэхъыбэ хасэ диӏэс дэ Тыркум, адыгэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэу КАФФЕД жыдоӏэри диӏэс, абы нобэ иджыпсту хасэ тхущӏрэ хым нэблагъэ хэту, хъарзынэу организэ хъуауэ жыпӏэ хъунущ. Иужьрей илъэсхэр къапщтэу щытым тӏэкӏу бзэм елэжьуи щытщ, ауэ пэжыр жысӏэну щытым адыер нэхъ дызыхуэныкъуэ дыдэ, бзэм хуэдэу, хабзэр гъэпсыжын, цӏыхухэр нэхъ зэкӏэлъыкӏуэн, щӏэблэр, мис мыдэ ди хабзэр гъэпсыжарэ, нобэрей зэманым зэрыдекӏум, зэрыдезэгъым ещхьу гъэпсауэ, мис ахэм цӏыхухэр къытешэжыным ехьэлӏауэ фӏыуэ йолэжь схужымыӏэну. Хэкумкӏэ щыӏэ хасэхьэраси, хэкумкӏэ щыӏэ хасэмрэ, хэхэсым щыӏэ хасэмрэ уэри бощӏэри, ӏейуэ дызэмыщхьу, дызэтемыхуэу щытщ. Пэж дыдэу здэлажьэуи щытӏэм. Дунейпсо Адыгэ хасэмрэ модрей КАФФЕД жыхуэтӏэ, сэ сщӏэ Черфед жыхуэтӏэ мыбы нэхъ хасэ нэхъыщхьэхэр тӏэкӏу моуэ, зыгуэрхэр къаӏэту щытми, лъэпкъым ехьэлӏауэ уигу гъэзагъэу моуэ, зыщӏыпӏэ дынагъэсыфу схужымыӏэну сэ. Диаспорэм сэ сызэреплъымкӏэ нэхъ гуныкъуэгъуэ дыдэу диӏэр нетӏэ жыхуэсӏам хуэдэу дэ ди хабзэр нобэрей зэманым зрезэгъынум хуэдэу гъэпсыжын хуейуэ зэрыщытым щхьэкӏэ. Ари дымыгъэпсыжыфу илъэсищэрэ щэныкъуэ ипэ щыӏа зы хабзэр щӏалэгъуалэм я пащхьэм зритлъхьэм къыхекӏкӏэ щӏалэгъуалэр нобэ адыйуэ къэнэжыну хумейуэ ӏущтауэ щытщ. Мис ар ӏейуэ сэ си гуныкъуэгъуэщ. Сэ сыхуейт хасэхэми мыр нэхъапэ ирагъэщу елэжьыну, ирагъэщу. Хэкумкӏэ къикӏыр нэхъыбэу цӏыху къытхуэкӏуэрэ мыбы къытхуеблагъэу, мыбы конферанс жыпӏэми, театр жыпӏэми, джэгун жыпӏэми, дэтхэнэ зымкӏи, абыкӏэ щыӏэ фӏыгъэр мыбыкӏэ къэтхьу, мыбыкӏэ щыӏэ фӏыгъэр абыкӏэ здэдгуэшу. Итӏанэ. Сэ си гуныкъуэгъуэ псом нэхъэ нэхъапэтӏэ бзэрас. Бзэр тебзэщи, хабзэр щӏэбзэщи. Бзэр щыӏурмылъым дежым хабзэри кӏуэдыжынущ куэд дэмыкӏыу. Нобэ адыебзэ псалъэ фӏэщӏу нэхъыбэр тыркубзэу. Тыркубзэм и кӏуэцӏым адыебзэ хепхъауэ, ахуэдэу зыджи нэхъ зыщӏэри зэрыпсалъэр. Бзэр щӏэкӏуэдыр бзэр зымыщӏэхьэраӏэм жи, бзэр зыщӏэр абы иримыпсалъэу зэрыщытраз бзэр щӏэкӏуэдыр жи. Дэ сэ си ныбжьыр къапщтэу щытымикӏ, сэ тӏэкӏу къыскӏэлъыкӏуэу нобэ илъэс тхущӏым нэблагъэ е плӏыщӏым нэса цӏыхухэм къуажэм къыщыдэкӏауэ, къыщыхъуауэ, бзэр ищӏэу, ауэ бзэм иримыпсалъэу щытщ. Мис ар гуныкъуэгъуэшхуэ сиӏэщ. Сыт мы бзэм ущӏыримыпсалъэр жыпӏанэу сыт зэрысщӏынур стэ жи? Сэ тыркубзэкӏэ си ӏуэхур псори зэфӏызогъэкӏ, жери мис ар гуныкъуэгъуэшхуэ диӏэс, ауэ ар езыми и лажьэу къыщӏэкӏынукъым, ар мис мы къэхъуа системэхэм ехьэлӏауэ, сэ сщӏэмыгъуэрэ? Мы псор зыгъэпсыжын хуейр нэгъуэщӏ зыгуэрэ къакӏуэу дэ ди бзэр ихъумэнукъым, си къуэш. Зыхъумэнур дэ езым тхъумэжын хуейуэ аращ, дэ зэрытхъумэнури мис мыхуэдэу Къэзанокъуэ Жэбагъы жиӏащ, Зэгурымыӏуэу выжьипщӏ нэхърэ зэгурыӏуэу витӏ нэхъыфӏщ жиӏэри. Узэгурыӏуэу уздэлажьэу щытым, мис мыхьэр псори псорикӏ тхузэфӏэкӏыну сэ согугъэр. Уей, Нарт, ар псом нэхърэ нэхъ упщӏэ гугъу къызэптам. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, дяпэкӏэ къыдэкӏуэтей щӏэблэм проценту къапщтэу щытым, нобэ зы Пщӏы е пщыкӏутху къыщӏэкӏынущ адыгагъэм пэж дыдэу дэ зыгуэрэ хуэтщӏарэт. Дэ ди адэхэм ямыщӏэфари тщӏэнт, ди бзэри къэсщтэжынщ жызыӏэр ӏейуэ мащӏэщ. Ауэ сэ иджыри согугъэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм Хэкум интервью сщӏыуэ Щоджэн Леонид мыгъуэм къызжиӏауэ щытат. Тыркум дыхошыпсыхьыж жыфӏэ щхьэкӏэ пщэдей къэувынущ щӏалэгъуалэр, ахэр тыркуи хъуфынукъым, хьэрэпи хъуфынукъым, нэгъуэщӏ лъэпкъи хъуфынукъым. Итӏанэ фэ къывэупщӏынущ ахэм, сыт дэ дызищӏысыр, лӏо ди бзэр дыщӏэмыпсэлъэжыр, ди хабзэр дэнэ здэщыӏэр жаӏэнурэ къэувынущ, жи. Мис абы дыпоплъэ, Тхьэм жиӏэм абы къэувыну щӏалэгъуалэ ныбжьыщӏэ илъэс къэсыху хэхъуэурэ, къапщтэу щытым Илъэсипщӏ лъандэрэ мис ахуэдэу нэхърэ хэхъуэурэ къыдокӏуэтей ди щӏалэгъуалэри, Тхьэм жиӏэм догугъэ. Ахэм дэ ди нэгъуэщӏ дунейм тету щытми, нэгъуэщӏ зы къэралым щыпсэууэ щытми, зэрыфщӏэси, адыгэр дунейм и къэрал щэныкъуэм нэблагъэу дыщопсор. Псом хуэмыдэу мес Иорданием щыӏэ, Урдун щыӏэхэр нэхъ дауэ жысӏэн гупэжу, нэхъ хекупсэ хуэдэуи къысщохъур. Тыркуми ахуэдэ ди куэдси, Тхьэм жиӏэм ди гугъэр хэтхыжакъым, Адыгэр дыкӏуэдыжынукъым, ди бзэми зыкъиӏэтыжыну сэ согугъэр. Сэ илъэсищ плӏы ипэ минитӏрэ пщыкӏубл гъэм хэкумкӏэ щыдиӏэ ди тхылъ пажэхэм ящыщ Адыгэ хабзэ жиӏэу Мафӏэдз Сэрэбий и тхылъыр хэкумкӏикӏ, мыбыкӏикӏ гуп гуэрхэр къэлъаӏуэри, ар тыркубзэкӏэ зэздзэкӏауэ щытащ. Нобэр къыздэсми ар хасэхэм, Тыркум и хасэ куэдым Щыӏэщ щыдогуэшыр, нтӏэ, езыбы и адыгэбзэр щамыщӏэжкӏэ, тыркубзэкӏэ зы мыхъумикӏ адыгэ хабзэм къеджэхэм сэбэп хъуну пӏэрэ жытӏэри ахуэдэу зэдзэкӏауэ куэдым къыдоупщӏыж, куэдым жэуап хъарзынэри къыдат ар къытщхьэпас, мыр сыту фӏы хъуа жаӏэри. Абы къинэмыщӏауэ Къардэнхэ Хьусни жери Тыркум къыщекӏуэкӏ, мис мы иужьрэ илъэс Тхущӏым нэсхункӏэнэ, блыщӏым нэс, плӏыщӏым нэсхункӏэнэ къекӏуэкӏа адыгэ хабзэхэр. Шым тесу щыкӏуам и дей къыщыщӏэдзауэ, иужькӏэ нысащэ хьэгъуэлӏыгъуэ жэназыти, сабийр къэхъуа нэужь, Тыркум щекӏуэкӏ хабзэр тыркубзэкӏэ ари кӏахуэду щыӏэт, а тхылъри ар езыхэр къызэлъэӏури ари ахуэду адыгэбзэкӏэ зэдзэкӏауэ щытщ. Ныджы ар нобэ дыдэхэм къыдэкӏынущ, тырыдогъадзэри, ар хэкуми къыщыдэдгъэкӏыну, хэкуми щыдгуэшыну Мыбыкӏэ щыдгуэшыну ахуэдэу ди мурадщ. Илъэс блыщӏ, тхущӏ нэхъыбэжи хъуауэ къыщӏэкӏынущ. Дэ адыгэм ди унагъуэцӏэхэм бощӏэ, мыхьэнэшхуэ иӏэщ нарт. Адыгэр япэ гыщӏэ езбы и унагъуэцӏэмкӏэ еджэу щытащ. Ухэт жаӏэу къоупщӏа нэужьынкӏэнэ Уи унагъуэцӏэр япэ иту жыпӏэн хуейуэ аращ, итӏанэщ уи адэм и цӏэр, итӏанэщ уэ уи цӏэр ипэ къыщыкӏуэр. Аращи нобэр щӏалэгъуалэм кърагъэцӏэфту и цӏэмрэ и тырку унэцӏэмрэ зэрыжиӏэм хуэдэу зэфӏэкӏа яфӏэщӏ щхьэкӏэ адыгэм дэ ахуэдэӏэм зэрыщытыр. Дэ адыгэм ди зэпыщӏэныгъэри ди унагъуэцӏэращ, дызэрызэрыцӏыхури унагъуэцӏэращ. Абы къыхэкӏкӏэ нобэм къэсыху дэ Тыркум ис адыгэхэр псом хуэмыдэу сызытепсэлъыхьыр араси, дэ ди адэжьхэр къэкӏуа нэужь, иужьрей зэманхэм ахуэдэу закон, хабзэ къыдагъэкӏри, псалъэм папщӏэ уэ уи унагъуэцӏэр сыт къоупщӏ цӏыхухэр къыщыхатхыкӏыу щыхуежьам дежым. Сэ си унагъуэцӏэр Емуз, е Кӏэмпӏарэс, е Унэж жыпӏа нэужьыкӏэнэ ар идэӏэм абы. Хьэуэ, жи, щхьэусыгъуэ ещӏ. Мыр, жи, тырку хьэрфхэм къекӏунукъым, ахуэдэ макъ къекӏунукъыми, дэ уэ цӏэ пфӏэтщынущ, жи. Псалъэм папщӏэ, сэ си унагъуэцӏэр Емузрэ пэт сэ Таракчы жеӏэри къысфӏащащ. Таракчым тӏу къикӏыр, Таракчым къикӏыр мажьэ зыщӏ е мажьэ зыщэ, жи. Сэ зэикӏ зыхужь гуэрэ хузиӏуэхутэкъым абы. Ар куэд щӏауэ гуныкъуэгъуэу диӏэт дэ. Иужькӏэ мис мы блэкӏа илъэситху хим къриубыдэу тырку правительствэм, хьукумэтым, закон къищтащ, хабзэ къыдигъэкӏащ Конституцэм. Тӏэ Тыркур зэрыфщӏэси Европэ зэгуэтым хыхьэну, Европэ зэгухьэныгъэм хыхьэну иужь зэритым щхьэкӏэ абы къыпеубыд фи къэралым ис лъэпкъ цӏыкӏухэр. Нэхъ зыхуей хуэзэн хуейщ я лъэпкъыцӏэ, я унэцӏэ, я бзэ къаупсэлъэжыфу хуитыныгъэ яӏэн хуейщ, жери абы пкъыгъуэ гуэрхэр хэтщ абы къыпигъэувым. Абы къыхэкӏкӏэ дэ нэхъ хуит дыхъуауэ къэслъытэри, мис иджы дыдэ мы гъэм сэ мазитӏ хъуами аращ, иужь сихьэри, а цӏыхухэр къызыхатхыкӏым захуэзгъазэри лъэӏу тхылъкӏэ къысхуадаӏэм абы. Зэрахъуэкӏын ядаӏэм. Иужькӏэ сэ мыр законкӏэ мыхуэдэ зыгуэр зы хьэкъ сиӏэс, мыр сэ къызэфтыжын хуейс сэ си унагъуэцӏэр, жэуэ ар хьэкумым изотыр. Хьэкумым щӏызолъхьэри, а къытхуэзмыдари хьэкумым еста ицӏэу. Арати, хъарзынэу абы къытхуадащ икӏи ди унагъуэ, унагъуэцӏэ дыдэри къыдатыжащ. Ныджы Тыркум икӏ хэт ахуэду си унагъуэцӏэ дыдэм сыхуейщ жиӏэми къратыжыну ахуэду къызолъытэр, Тхьэм жиӏэм псоми я унагъуэцӏэр къащтэжынщи цӏыхум и унагъуэцӏэр езбы и щӏэблэм лъимыгъэӏэсым абы пщэдей къиупсэлъыжыххэнуӏыми нэхърэ дыхэшыпсыхьыжыну аращ.